Post samhraidh. Mí Meitheamh a bhí ann agus bhí tús curtha le laethanta saoire an tsamhraidh. Bhí scrúduithe na hArdteistiméireachta críochnaithe ag Eoin agus ag Liam. Ní raibh plean ar bith eagraithe acu. Shuigh an bheirt acu síos os comhair an ríomhaire le taighde a dhéanamh ar fholúntais do phostanna samhraidh. Theastaigh postanna ón mbeirt acu ar chúiseanna éagsúla. Bhí Eoin buartha go mbeadh leadrán air agus é díomhaoin ar feadh an tsamhraidh. Bhí sé cinnte go rachadh sé as a mheabhair leis an am saor go léir. Ar an lámh eile, theastaigh ó Liam airgead a chruinniú le híoc as saoire, éadaí agus costaisí an choláiste an Meán Fómhair dár gcionn. D'oscail siad Google agus rinne siad cuardach ar phostanna samhraidh. Níorbh fhada gur tháinig na buachaillí ar fhógra a spreag díospóireacht eatarthu. Postanna in óstáin i mBaile Átha Cliath. Pá maith, a dúirt sé. Bhí drogall mór ar Eoin cur isteach ar na postanna toisc go mbeadh orthu bogadh as baile agus níor theastaigh uaidh go mbeadh airgead á chur amú ar chíos árasán. Bhí freagra sásúil ag Liam ar bhuairteanna Eoin. Mhínigh sé do Eoin go raibh deartháir aige, Oisín, agus cónaí air i mBaile Átha Cliath. Bhí sé i gceist ag Oisín dul thar lear ag taisteal ar feadh an tsamhraidh. Mar sin, bheadh a lóistín saor le húsáid ag Eoin agus Liam. Gheall Liam do Eoin go raibh neart spáis in árasán Oisín, agus bheidís iontach compordach ann. Bhí Eoin sásta leis an réiteach sin agus ní raibh fadhb aige le cur isteach ar na postanna óstáin a thuilleadh. Thosaigh an bheirt acu ag cumadh ríomhphostanna le cur isteach ar óstáin Bhaile Átha Cliath. Tugadh cuireadh do na buachaillí teacht chun agallaimh chuig Óstán Uí Néill. Nuair a shiúil siad isteach príomhdhoras an óstáin bhí an bainisteoir, Ultan Ó Néill, seasta taobh thiar den chuntar. Fear ard téagartha a bhí ann le gruaig néata dhubh air agus croiméal snasta faoina shrón. Bhí sé iontach sásta na buachaillí a fheiceáil mar bhí bhí géarghá le hoibrithe san óstán. Cé go raibh guth deas cairdiúil ag Ultan bhí sé soiléir go mbeadh sé dian diongbháilte maidir leis na cúraimí poist. Bheadh ar na buachaillí roinnt mhaith dualgas a ghlacadh leis an bpost. Bheadh orthu uaireanta fada a chur isteach, a bheith béasach séimh i gcónaí agus éide oibre a chaitheamh de shíor. Mhínigh sé go mbeadh an obair dhian ach bheadh an pá ard. Lorg sé ceisteanna ó na buachaillí. Thaitin macántacht Ultain leo, an t-aon cheist a bhí acu ná cathain arbh fhéidir leo tús a chur leis an bpost. Chaith Eoin an samhradh ag obair mar fhreastalaí. Shiúil sé ó bhord go bord ar fud na bialainne, ag glacadh orduithe ó chustaiméirí, ag tabhairt béilte amach chucu agus ag glanadh na mbord i ndiaidh do na custaiméirí imeacht. Thuill Eoin an-chuid airgid breise, mar ba mhinic a d'fhág na custaiméirí boinn ina ndiaidh ar an mbord dó, nó d'iarr siad air an sóinseáil a choinneáil. Bhí Liam iontach sásta ag obair taobh thiar den bheár. Is minic gur thug na custaiméirí a gcuid orduithe d'Eoin agus d'inis Eoin do Liam cén deochanna le hullmhú. Is annamh a tháinig custaiméirí in aice le Liam. Bhí sé iontach sásta leis seo, ag glanadh gloiní agus ag athrú ceaigeanna faoin mbeár. D'eitil an samhradh. Níorbh fhada gur tháinig an t-aonú lá is tríocha de mhí Lúnasa agus bhí na buachaillí ag éirí as a bpostanna le tús a chur lena gcúrsaí coláiste. Bhuail siad isteach chuig oifig Ultain agus chuir siad ar an eolas é go mbeadh deireadh lena ré oibre san óstán. Cé go raibh brón ar Ultan iad a fheiceáil ag fágáil foireann oibre an óstáin, ghuí sé gach rath ar na buachaillí lena gcuid staidéir. Mhínigh sé dóibh go mbeadh fáilte rompu i gcónaí teacht ar ais ag obair leis am ar bith. Luaigh sé leo go mbeadh géarghá lena gcabhair an Nollaig nó an samhradh dár gcionn. Bhí an-spéis ag na buachaillí san fhéidearthacht sin. Gach seans go mbeadh fostaíocht ag teastáil uathu go luath sa todhchaí. Ghabh siad buíochas le hUltan as an deis oibre a thabhairt dóibh agus as an mbealach deas ar chaith sé leo ar feadh an tsamhraidh. Mhínigh na buachaillí dá gcuid tuismitheoirí mar gheall ar an am iontach taitneamhach a chaith siad i mbun oibre in Óstán Uí Néill agus an méid airgid a thuill siad ann. Bhí freagraí codarsnacha ag an dá phéire tuismitheoirí ar scéalta a mac. Bhí tuismitheoirí Liam an-bhródúil as an obair dhíograiseach a chuir sé isteach taobh thiar den bheár. Luaigh sé go raibh sé ag sábháil maidir le héadaí a cheannach agus dul ar saoire. Thug siad ardmholadh dó agus d'fhiafraigh siad de cén áit a raibh ar intinn aige dul ar saoire. Ní raibh Liam cinnte go fóill ach bhí comhrá breá acu á phlé. Nuair a d'inis Eoin a scéalta mar gheall ar an bplámás a léirigh sé ar a gcuid custaiméirí agus mar gheall ar an gcarn mór airgid a d'fhág siad dó, níor thug siad moladh dó. Dúirt siad leis go mbeadh sé ábalta an t-airgead a chaitheamh ar earraí coláiste. Ba cheart go raibh sprioc aige leis an airgead. Liam bocht.